nna m eze akpata m enyi nwa mbe ị sị na ị kpata onye nwa mbe ị sị na ị kpata onye dịka anyị maara isi sekpụ ntị n'ịzụlite ụmụaka bụ ezinụlọ ha ya bụ nne na nna ọ ha bụ ndị ga-akpụ agwa ụmụ anyị hụ na ọ dị otu o kwesịrị ịdị ya mere anyị ji akụzi isiokwu a bụ agwa ọma na agwa ọjọọ na ndụ ndị Igbo na ngwụcha ihe ọmụmụ a ana m atụ anya na ndị na-ege m ntị ga-enwe ike ịkọwa ihe bụ agwa ọma na ihe bụ agwa ọjọọ ha ga-enyekwa ọmụmaatụ agwa ọma nyekwa ọmụmaatụ agwa ọjọọ gwakwa anyị ụgwọ dịịrị onye agwa ọma anyị na-atụ anya na na ngwụsị ihe ọmụmụ a ndị na-ege ntị ga-enwe ike zaa ajụjụ ndị a iji malite aga m akọwa ihe bụ agwa ọma gịnị bụkwanụ agwa ọma agwa ọma bụ agwa ndị ahụ mmadụ ga na-eme a sị ya jisie ike na ihe a dị mma ya bụ na anyị na-atụ anya na nwatakịrị ọbụla si n'ezinụlọ ga na-akpa ezi agwa ezigbo agwa ahụ ọ na-akpa ka ndị mmadụ ga-eji hụta ya dịka nwatakịrị nwere agwa ọma ka nwatakịrị na-etopụta na-egosipụta agwa ndị a bụ agwa ndị mmadụ nabatara ndị mmadụ ga-ahụ ya n'anya ha ga na-eme ya ka ọ mata na agwa ọ na-akpa dị mma ụfọdụ ndị o metụrụ n'obi ga na-enyekwa ya ihe onyinye iji kwalite agwa ọma ka ọ gaa n'ihu na-akpa ya ya bụ na agwa ọma dị mkpa na ụmụ anyị ga-amụta ha na-akpa ha ọ bụkwa agwa ndị e ji mara nwatakịrị ṅụjiri mmiri ara afọ n'ala Igbo anyị ga-enyekwa ọmụmaatụ agwa ọma ndị a

ikwu eziokwu nwatakịrị ọbụla ka a na-ewe dị ka nwatakịrị nwere agwa ọma ma ọ bụrụ na nwata ahụ na-ekwu eziokwu ọ dị mkpa na anyị ga na-ekwu eziokwu n'agbanyeghị ihe ya na ya so onye mee ihe onye mere ihe a ọ bụ m mere ya ka ị kwuo na ọ bụ gị mere ya ekwula ihe ọzọ agwachitela onwe gị kwuo kpọmkwem otu ihe ahụ siri mee ọ ya bụ ikwu eziokwu agwa ọzọ dị anyị mkpa bụ ndị Igbo bụ ikele ndị mmadụ n'ala Igbo ndị Igbo anaghị eji ekele egwu egwuregwu ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ga na-ekele ndị mmadụ ma ọ bụ ndị okenye ọ dị mkpa na ọ ga na-ekele ekele n'ihi na ndị Igbo ejighị ekele egwu egwuregwu ndị Igbo na-ekwu sị ekwe ekele ihu asaa ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga-amụta ka esi ekwe ekele nke atọ bụ nwata ịsọpụrụ nne na nna na ndị okenye

n'ala Igbo anyị nsọpụrụ dị oke mkpa amakwa m na ọ dị otu ahụ n'agbụrụ ndị ọzọ nakwa na mba ndị ọzọ ọ dị mkpa na nwatakịrị ga na-asọpụrụ nne na nna ya ọ bụrụ na nwatakịrị asọpụrụghị nne na nna ya ihe ọ pụtara bụ na azụliteghị ya nke ọma n'ezinụlọ ya ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga na-asọpụrụ nne na nna ya ọ bụrụ na ọ na-eme ya ọ ga na-asọpụkwara ndị okenye ọ hụrụ n'ezi maọbụ ebe ọbụla ọ hụtara onwe ya nke anọ bụ nwata ijere okenye ozi nwatakịrị ọbụla kwesịrị ijere okenye ozi ma o zie ya ozi ọ kacha n'ezinụlọ ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna zie nwatakịrị ha na ya nọ ma ọ bụ nwa ọ mụrụ n'afọ ya ma ọ bụ nwa na-enyere ya aka ozi o kwesịrị ka nwatakịrị ahụ gbara ọsọ gaa ozi ahụ ọ dị oke mkpa nke ọzọ bụ nwata ibunye okenye oche

o nwere ike bụrụ nke ji mkpara na-aga ọ gabata ebe nwatakịrị dị nọ n'oche ọ na ọ ga na-atụ anya na nwatakịrị ahụ ga-ebilite n'oche ahụ ọ nọ bunye ya nwa bụ okenye oche ka ọ nọdụ ọdụ zuru ike ndị Igbo na-ahụ ya dịka nkwanye ugwu nye okenye ọbụla ya bụ na ọ dị mkpa na nwatakịrị ọ bụrụgodu n'ụlọ ụka maọbụ ebe a na-ere ahịa nwatakịrị anọdụ n'oche okenye abata chọọ legharịa anya nwatakịrị ahụ kwesịrị ịmata na okenye a chọrọ ebe ọ ga-eji nọrọ ọdụ o kwesịrị ibilite n'oche ahụ bunye maọbụ sị okenye nọdụ ala otu o kwesịrị ịdị

ndị Igbo na-ahụta onye ọbụla na-anaghị ezu ohi dịka onye nwere agwa ọma n'ihi na Igbo na-ekwu sị oshi na-eme ama ya echie ya mere anyị kwesịrị ịzụlite ụmụ anyị ka ha ghara ịdị na-ele anya n'ihe onye ọzọ n'agbanyeghị otu ihe siri dịrị ma ihe o sigodiri ike nwatakịrị na-anaghị ezu ohi anaghị ezu ohi kama ọ na-ezu ohi ya arịọ arịrịọ sị biko nyere m aka n'ụzọ dị otu a ya mere anyị na-ahụ nwatakịrị na-anaghị ezu ohi dị ka nwatakịrị nwere agwa ọma nke asaa bụ mmadụ anaghị asa onye tọrọ ya okwu

o kwesịghị ịdị na-ekwu okwu ebe okenye na-agwa ya okwu gbasara ihe o mere ma ọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ okenye na-ekwu okwu nwatakịrị ege ntị nụta ihe ọ na-ekwu mana ọgbọ ugbu a ụmụntakịrị ugbu a ma ọ bụ ụmụaka na-eto eto ugbu a ndị ntorobịa anyị ha na-achọ igosi na ha ma oke rure ha na ha ma ihe ha kwesịrị ime na ha ma ihe mere ha ji eme ihe ahụ mana ọ bụghị ihe okenye jụrụ gị n'ala Igbo okenye na-ekwu okwu nwatakịrị ege ntị nụta ihe ọ na-ekwu nke asatọ

ndị Igbo na-ewe ya dịka agwa ọma n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ akpachapụrụ ihe o nwere anya ihe ahụ nwere ike funarị ya maọbụ mebilagharị ya ya mere na o kwesịrị ka a na-azụlite nwatakịrị n'ịkpachapụrụ ihe ọbụla bụ nke ya anya dozie ebe ọ nọ dozie ihe o ji maọbụ ihe o ji nọrọ n'ụlọ maọbụ nke o ji pụọ apụọ nke o ji gaa ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ gaa nlereanya o kwesịrị ịkpachapụrụ ihe ahụ anya o kwesịghị ịkọ akụkọ nke a mekwara nke a mee o ji fuo mba nwatakịrị nwere agwa ọma ga-akpachapụrụ ihe ọbụla bụ nke ya ọbụlagadị ihe ndị ọ na-eyi eyi n'ahụ ya o kwesịrị ịkpachara ha anya dozie ha nke ọma nke itoolu mmadụ ilezi nne na nna ya anya na nka

ndị Igbo anaghị eji nwatakịrị ma ọ bụ okoro ma ọ bụ agbọghọ leziri nne na nna ya anya na nka anaghị eji ya egwu egwuregwu ha na-eweliri ya aka elu ha na-eto ya ha na-aja ya mma na-agọzi ya na-agọrọ ya ọfọ ndụ N'ihi na gịnị? Na o leziri nne na nna ya anya na nka ha. N'ihi na mgbe nne na nna bụ okoro na agbọghọ mụta nwatakịrị ahụ, ha wepụtara oge ha, wepụta ego ha, wepụta ihe ha nwere zụlite nwatakịrị ahụ. Ka ha na-aka nka, ha na-atụ anya na nwatakịrị a ha tara ahụhụ niile a, wepụta ego ha, wepụta oge ha, zụlite ya, ya wụọ mmadụ, na ọ ga-eme gịnị? ma ọ ga-eleta ha na nka ha ya bụrụ mgbe ike na-adịghịzikwe ha mgbe ha na-enweghị ọkpụkpọ siri ike ịrụ ọrụ dịka ha si arụ na mbụ mgbe ha na-ezu ike nka olileanya ha bụ na nwatakịrị a ma ọ bụ ụmụaka ndị a ha zụlitere ga-eme gịnị ga-elezi ha anya na nka ya mere na ọ dị mkpa na nwatakịrị ga-elezi nne na nna ya anya ghara ileghara ha anya na nka mgbe ha na-achọ enyemaka nke iri bụ mmadụ idoziri mmadụ ibe ya ihe ya na-efu efu

gị na ya soro gụọ akwụkwọ a gbasaa akwụkwọ na-ala ala o nwee otu ihe ya ihe si si n'akpa ya dapụ o nwere ike bụrụ akwụkwọ ma ọ bụ mkpịsị edemede ya adalaha ya ọ hụghị ya gị ahụ ya ka ị na-agata i kwesịrị iwelite ihe ahụ doziere ya nwatakịrị ahụ chụrụ ya gawa nyeghachi ya ma ọ bụ dowe ya ụbọchị echi ya ya bịa ga-eme gịnị ga-enyeghachi ya ihe ya ọ dị mkpa na ụmụ anyị ga-amụta idoziri mmadụ ihe ya na-efu efu ghara iwere ihe ahụ na-efu efu dokwa maọbụ dozie maọbụ zochaa ya mgbe mmadụ mere ihe dị otu a ọ ghọọla ohi ka onye ahụ zuru ya mere ọ dị mkpa mgbe ọbụla ị tụtara ihe mmadụ na-efu efu iwu ji gị na ị ga-enyeghachi ya onye nwe ya n'ihi na ọ bụghị nke gị ihe ọzọ anyị na-ahụkwa dịka agwa ọma bụ mmadụ idobe iwu obodo obodo ọbụla ị nọ n'ime ya ma ọ bụ otu ọbụla ị nọ n'ime ya biko kawa ahụ kawa ahụ gbalịa hụ na i dowere iwu na-achị ebe ahụ n'ihi na enweghị obodo na-enweghị iwu ọ bụrụ na i dowe iwu ha ị gaghị adabanye na nsogbu ị gaghị adabanye na gbata gbata ndị uwe ojii agaghị achụ gị ya mere ọ dị mkpa na onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ga na-edowe iwu obodo ebe ọbụla ọ nọ ka o wee nwee ike nwee udo n'ime ndụ ya o nwekwara ihe ọzọ anyị na-ahụ ndị Igbo na-ahụta dị ka agwa ọma nke a dịịra di na nwunye anyị na-ahụ ya dịka agwa ọma na nwaanyị ga-enyere di ya aka mgbe ọ nọ na mkpa ọ bụghị nwaanyị ịgbalaha di ya n'ihi na o nwere otu nsogbu ma ọ bụ nke ọzọ ndị Igbo na-asịkwa aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri anyị na-atụkwa anya na mgbe ọbụla nwaanyị nwere nsogbu ọ wụ nsogbu ahụike ọ wụ nsogbu ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ masịrị ya bụrụ na di ya ga-enyere ya aka na mkpa ahụ ọ gaghị ahapụ ya ka iyi rie ya ya mere di na nwunye ga na-enyere onwe ha ga na-enyere onwe ha aka mgbe ọbụla ha dị na mkpa ha na-eme otu a ụmụ ha ga na-amụtakwa n'aka ha na e nwee nsogbu bataranụ na a ga-agbakọ aka gboo nsogbu ahụ a gaghị agbakesị n'ihi ya nweghị ihe ọ bụla mere n'ụwa a bụ mbụ ya o nwere mgbe o mere ya mere mgbe ọ bụla di na nwunye nwere nsogbu ha ga-akawa ahụ hazie ya gbakọ aka aka dịka di na nwunye jikọọ aka gboo nsogbu ahụ mgbe ha na-eme ya ụmụ ha na-elekwa ha anya ha na-amụtakwa ihe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ o nwere uru na-esi n'agwa ọma apụta ee uru dị n'ime ya nwatakịrị ọbụla dịka m si kwuo na mbụ na-akpa agwa ọma ndị mmadụ ga na-asọpụrụ ya ha ga-asọpụrụ ya nke ọzọ ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwee mkpa ndị mmadụ ga-agbatara ya ọsọ enyemaka Nke ọzọkwa, ndị mmadụ ga-ahụ ya n'anya. Onye ọbụla na-akpa agwa ọma anaghị ezo ya ezo. Ọ dị ka ọkụ a mụnyere dowe n'elu uko. Ndị mmadụ ga-amata na onye a bụ onye agwa ọma. Ha ga na-asọpụrụ onye ahụ. Nke ọzọkwa, nwatakịrị ọbụla na-enwe agwa ọma ga na-erite ihe ga na-enweta ihe nrite n'aka ndị nne na nna ya, n'aka ndị ikwu na ibe na n'aka ndị enyi ya. ha ga na-aja ya mma n'ihi agwa ọma ya. Ama m na nke a dabara adaba nke ọma, amakwa m na anyị ga-etinye uchu hụ na ụmụ anyị ga na-emejupụta agwa ndị a ọ bụgodị na o nwe otu ha si eri mpe na ya biko ka anyị nwa bụ okenye kawa ahụ kụziere ụmụ anyị agwa ọma ndị a ka ọ banye n'ime ha n'ihi na ọ bụrụ na ha mụta ya ha agaghị ahapụ ya ahapụ ihe ọzọ anyị ga-eleba anya ugbu a bụ nke abụọ ya bụ agwa ọjọọ

ị ga-anụ ka e si wee lee onye isi oche ka a na-akpọ chairman
tupu m enye ọmụmaatụ agwa ọjọọ Aga m akọwa ihe bụ agwa ọjọọ. Gịnị bụkwanụ agwa ọjọọ? Agwa ọjọọ bụ agwa ndị ahụ ọ na-abụ maọbụ omume ndị ahụ ọ na-abụ mmadụ mee ya ọha na eze asị ya kwụsị ihe ị na-eme dị njọ ya bụ ihe ọ bụla ị na-eme ndị nọga n'akụkụ ahụ ya sị ya ihe a adịghị mma kwụsị ya ihe ahụ bụ agwa ọjọọ ndị Igbo na-ekwukwe sị onye na-eme ihe ọma ihe ọma na-eso ya onye na-eme ihe ọjọọ ihe ọjọọ na-eso ya ya bụ na agwa ọjọọ bụ agwa ndị ọ bụghị na ọ bụ arụ kama anyị anabataghị ya ndị Igbo anabataghị ya ha na-arụ ya aka sị na ọ jọrọ njọ ọmụmaatụ n'ime ya bụ izu ohi nke mbụ izu ohi gịnị bụ izu ohi izu ohi bụ mmadụ iwere ihe na-abụghị nke ya dochie maọbụ dozie ọ ya bụ izu ohi ya bụ i were ihe na-abụghị nke gị werezie ya kwechiri dịka nke gị ohi ka i zu ya bụ na anyị ga-azụlite ụmụ anyị ka ha ghara ịdị na-ewe ihe na-abụghị nke ha n'ihi na ọ bụ mmadụ izu ohi nke ọzọ bụ ịtụ asị tupu nwatakịrị atụwa asị a ga-enwere ihe ndị kara ya obi a ga-enwere ihe ndị ọzọ mere ya o ji na-eme ihe ahụ ya mere anyị ga-eme ka ụmụ anyị mata na ịtụ asị bụ agwa ọjọọ nke ndị Igbo na-anaghị anabata ịtụ asị ajọka ka nwatakịrị mee ihe ya jisi ike kwuo na ọ ya mere ya hapụ ịtụ asị ọ bụ na nwatakịrị tụwa asị nne na nna agaghịzi enwe olileanya n'ebe nwatakịrị ahụ nọ nne na nna agaghị enwe obi siri ike n'ebe nwatakịrị ahụ nọ nne na nna agaghị enwe ike gochitere nwa ahụ n'ama ma ọ bụrụ na ihe mee n'ihi na ha ma na nwa a na-atụ asị a jụọ ya ọ gaghị ekwu eziokwu bikonu ka anyị jisi ike kụziri ụmụ anyị ka ha hapụ ma ọ bụ kwụsị ịtụ asị n'ihi na ọ na-emebi mmadụ nke ọzọ bụ ime isi ike ime isi ike gịnị bụ ịbụ isi ike ime isi ike bụ ịgwa mmadụ ihe o kwesịrị ime onye ahụ emeghị ya ma ọ bụ ezie gị ozi ị gaghị ya i meela isi ike ya mere anyị ga-agba mbọ na-aga ozi mgbe ọ bụla eziri anyị ozi ahụ ọ bụkwaghị ime ihe ọjọọ ime ihe dị mma ozi eziri gị dị mma gaa saa efere gaa saa efere gaa sata iko sata iko gaa dozie ime ụlọ i dozie ime ụlọ gaa sụọ akwa ị gaa sụọ akwa gị hapụ ịtamu ntamu ma ọ bụ ịhapụ ime ya mgbe ị hapụrụ ime ihe a sị gị mee kwesịrị ka i mee n'ụlọ maọbụ n'ụlọ akwụkwọ maọbụ ụlọ ebe i bi ihe ahụ bụ isi ike ka ọ bụ ya mere ndị Igbo na-agbarụ ihu n'ụdị omume ahụ nke ọzọ bụ ịlụ ọgụ ndị Igbo anaghị ahụ ịlụ ọgụ dịka ụzọ esi emezi ihe ọ bụrụ na gị na mmadụ nwee nsogbu unu agbalịa dozie esemokwu ahụ unu ekwela ka esemokwu ahụ banye n'ịlụ ọgụ n'ihi na enwere ike lụwa ọgụ mebisia ihe enwere ike lụwa ọgụ ofu onye eburu ihe kụọ onye nke ọzọ onye ahụ awụrụ onye nwụrụ anwụ ọ bụghị ebumnuche gị na ị ga-akụgbu mmadụ ma n'ihi na ị lụrụ ọgụ ị ghọọla onye gburu mmadụ ya mere ịlụ ọgụ adịghị mma igbo na-agụkwa nwa ha aha Ọgụadịmma ya mere ịlụ ọgụ adịghị mma nke ise bụ ịkpọ mmadụ iyi ụfọdụ n'ime anyị ka ọ na-abụ ọ naghị ara ahụ obere ihe metụrụnụ gị akpọ Amadioha kụgbuokwe gị moto gbuchiekwe gị ụzọ ihe a bụ ịkpọ iyi ọ dịghị mma ịkpọ mmadụ iyi ka anyị gbalịa jikọlata onwe anyị zetuo butuo hapụ ịkpọ mmadụ iyi nke ọzọ bụkwa o kwesịghị ọ bụ eziokwu na ya na-ama ụma eme ya nne na nna ịkpọ ụmụ ha iyi n'ihi na ọ bụrụ na anyị kwupụ okwu n'ebe ụmụ anyị nọ okwu ahụ anyị kwuru na-esokwa ha ya mere ka nne na nna n'agbanyeghị ihe nwa gị mere gị kawa ahụ hapụ ịkpọ nwa ahụ iyi ka ihe ahụ ị kpọrọ ya ghara isochi ya azụ nke ọzọ bụ ịkọ ọnụ ịkọ ọnụ na-abatakarị mgbe a na-ese okwu Igbo na-ahụ ya dịka agwa ọjọọ ya mere o kwesịghị ka anyị na-akọ mmadụ ọnụ o nwere ike bụrụ n'eziokwu na ihe ahụ ị na-agwa onye ahụ bụ ihe mere ma mana o kwesịghị ka iji ya kọchaa ya ọ bụ agwa ọjọọ nke ọzọ bụ ise okwu n'agbanyeghị ihe mmadụ mere gị gbalịa hụ na gị na onye ahụ eseghị okwu mgbe ụfọdụ ụfọdụ mmadụ na-akpachara anya na-eme mmadụ ibe ha ihe a na-ekwesịghị ime onye ahụ ha ma na onye ahụ ag- ihe ahụ agaghị amasị ya mana ha na-akpachara anya mee ya onye ahụ iji mee ka e see okwu o nweghị uru dị n'ime ya udo amaka udo dị mma ka anyị jisi ike ebe ọbụla anyị nọ ka anyị na ndị anyị na ha nọ nọrọ n'udo ghara ịdị na-ese okwu ise okwu enweghị uru dị n'ime ya nke ọzọ anyị ga-eleba anya bụ ịkpachara anya mebie ihe mmadụ

N'ihi na onye ahụ mere nke a ma ọ bụ nke ọzọ nke na-amasịghị gị. Ọ bụrụ na mmadụ mee gị ihe na-amasịghị gị, ọ ka mma na ị gwara onye ahụ sị nwanne m lekwe nke a ma ọ bụ nke a ihe i mere ma ọ bụ ihe i kwuru ma ọ bụ otu i si mee ihe a ọ masịghị m o kwesịghị ka i mee ihe dị otu a ọ bụrụ na gị na nwanne gị kpaa ya ma ọ bụ kwuo okwu a chefuo ya gị gwa ya na ihe ị mere ọ dịghị mma ma o kwere ekwe ma o kweghị ị gwala ya ihe bụ uche gị o kwesịghị ka i kwuo n'ihi ihe ahụ o mere gị na ihe o nwere mebisie ya ma ọ bụ laa ihe ahụ n'iyi ndị Igbo na-ahụ ya dị ka ịla akụ mmadụ n'iyi ọ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya na njọ nke ọzọ bụ ịghọ aghụghọ ọrụ ndị Igbo hụrụ ya dịka ihe ọjọọ jọgburu onwe ya ịghọ aghụghọ ọrụ ọ bụrụ na e nye gị ọrụ rụọ nwanne m kawa ahụ rụọ ọrụ ahụ ọfụma o kwesịghị ka ị bịa ghọwa aghụghọ n'ọrụ ahụ o nweghị uru dị n'ime ya ọrụ a rụrụ nke ọma gị nata ụgwọ ọrụ dị mma gị tinyere ya aghụghọ aghụghọ esokwe gị chetakwa ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emekwere onwe ya nke ọzọ wụ nwata ekeleghị okenye nwata ekeleghị okenye ndị Igbo hụrụ ekele dịka na ihe dị oke mkpa ha sị e kwee ekele ihu asaa ya mere nwatakịrị ọbụla kwesịrị ịdị na-ekele okenye ọ bụ na nwatakịrị anaghị ekele okenye ndị okenye n'ala Igbo na-ahụta ya dịka nwa nwatakịrị nwere agwa ọjọọ dịka nwatakịrị nwere umere ọjọọ ya mere nwatakịrị kwesịrị ijiri obi aṅụrị obi ụtọ kelee okenye ọbụla ọ hụrụ ma n'ụlọ ma n'ama nke ọzọ ha na-ahụtakwa dịka ihe ọjọọ bụ nwata ebunyeghị okenye oche gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee jekwuru enyi gbọgbọgbọ ngwọ tupu o jee na be enyi chi agbagonitasị igo ọ bụrụ na enwee ihe a gara anwụ ekesibego ike nne maọbụ nna maọbụ ndị na nna kpọ ụmụ ha gaa ka isi were abịa kịta ha agalite ya n'oge ebe nwa sị na bunye ụmụ ha oche ha nọrọchaa ọ bụ na ya jere n'ụlọ ka mmemme ahụ na-aga n'ihu onwe ndị okenye bataranụ nne na nna ahụ kwesịrị ime ka ụmụ ha mata na ha ga-ebilitere okenye na gịnị n'oche ọ bụrụ na ha kwechiri nọrọ n'oche ahụ ha ekwe ka ụmụ ha bilie ka onye okenye nọdụ oche ma ọ bụkwanụ ha emeghị ka okenye ahụ bịa nso ka ụmụ ha lite ka ha nọrọ ọ dịghị mma ya mere Igbo na-ahụ nwata ebunyeghị okenye oche dịka agwa ọjọọ ya mere anyị kwesịrị ime ka ụmụ anyị mata na agwa ndị a n'ebe a bụ agwa ọjọọ ọ bụghị na ha bụ arụ kama na ndị Igbo anabataghị ya ha hụrụ ya dịka ihe na-ekwesịghị ekwesị dịka m kwuru na mbụ nke mbụ bụ izu ohi ịtụ asị ime isi ike ịlụ ọgụ ịkpọ mmadụ iyi ịkọ ọnụ ise okwu ịkpachapụrụ anya mebie ihe mmadụ ịghọ aghụghọ ọrụ nwata eleghị okenye nwata ebunyeghị okenye oche agwa ndị a jọrọ njọ ndị Igbo na-arụ ya aka dịka ihe ọjọọ ka anyị tụgharịa uche taa wepụ aka na agwa ọjọọ ndị a a na-ekwukwe sị ka e wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ọ bụrụ na nwa gị na-akpa agwa ndị a jisie ike oge agafebeghị ma otu ị nwere ike ime ọkwụrụ anaghị aka onye kọrọ ya jisie ike mee ka nwa gị hapụ agwa ọjọọ ndị a ma nwee nke dị mma ndewo ama m na agwa ndị a anyị lebara anya taa dabara adaba amakwa m na ọ daghị n'efu ama m na ọ ga-abara anyị uru ka anyị na-etinye ndị nke ọma n'ọrụ ma na-ewepụ ndị nke ọjọọ Chukwu ga-eji ogologo ndụ na ahụike gọzie anyị ise ndewonu biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na m na-ejide aka welu.